amalawi ndisanayambe kupereka moni ndimafuna ndinene kuti ku state house ndikokoma olo inuyo mutati mupite ku state house muli bwanji muli bwanji muli bwanji amalawi lonse konse kumene muli this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm anthu akulephera kumwa madzi kugona zikuvuta ngati yake comrade ntanyiwa ndinali ku state house koma ndabwerako ndi chimtolo amalawi ndabwerako ndi chimtolo mtolo ku state house nde chimtolo chimenechi nchofunika ndifase bwinobwino ndichiike malo amozi bwinobwino nde amalawi muziwe kuti kodi aujeni analembedwa ntchito chifukwa cha ndani aujeni analembedwa ntchito chifukwa cha chani zili ku state house zili ku state house zochepa zimene ndinenezo zikhale zomwezo koma ndikuti pali chimtolo cha ku state house kuli chimtolo kuti cha ku state house muli bwanji akaponda mkaka muli bwanji anthu aku zomba chigawo chakummawa kuno kumeneko kuli mkulu wina amene zina lake ndi naonje inu anthu aku zomba pali mkulu wina amene zina lake ndi naonje a mcp ampasa 20 miliyoni kuti azisokoneza misonkhano yonse yochitika ku zomba ndiye ndikufuna ndikuwuzeni anthu aku zomba mukhale okonzeka kuti naonje ameneyi sikuti apange zake za una- za unaonjeyo mumuonjole mumuonjole mwa zina lake mumuonjole naonje anthu aku zomba kaya muli ku 3 mailosi ku 6 mailosi kaya muli kuti ameneyi naonjeyi wapasidwa 20 miliyoni kuti asokoneze kuti asokoneze misonkhano yonse ya zipani zotsutsa imene zichitika ku zombako ndeti kuti a naonje ka 20 miliyoniko kazingodyani ndi banja lanu koma zonena kuti mulimbane ndi amalawi amene akuvutika panopa amene boma ali akulifunisisa likati lichoke lichoke olo mmawa inu nde muzibwera ndi zanuzo muthera mmanja mwa anthu ana onje. nkhani yonyasa nkhani yomvesa chisoni nkhani yonena kuti sibwinonso kumayinena koma chifukwa chonoti tili mu dziko lija la democracy anthu azidziwa kuti mdziko mwathu mukuchitika chani Ujatu mnyamata amene anaimba nyimbo yonena kuti lozani zanu mkazi wake ampanga njolinjo akazi awo a lozani zanu apangidwa njolinjo ndi a richard chimwendo banda richard chimwendo banda wachaya kugwesa ndi zimene amabwerera kumeneko ndi zimene amabwerera kumenekoko nde azimayi awo achayeni mwagwese ali comrade ntanyiwa pamene pamwatipinda akuluakulu aziwa akuluakuluwo aziwa kunena kuti richard chimwendo banda wachaya kugwesa mkazi wa a lozani zanu tione imeneyo ndiye mcp simaona kuti uyu watichitira zabwino ali oyimba onse tikugulani agula ndi azimayi anu omwe sanagule inu nokha wakwapula wamenya madzi munthu wamkulu this is comrade ntanyiwa on limpopo muli bwanji awathu akuti awathu e amene awathu ndi munthu amene akugwira ntchito ku state house amene ndakupanda amene amapanga zina ndi zina izo izo tikuti tilongosola zambiri Koma ndati ndingopereka moni awathu ku state house muli bwanji? Ubale wanu ndi a Richard Chimwendo Banda ukuyenda bwanji? This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. President wa dziko la Malawi anaitanisa a Annabel Mtalimanja, a Mpesi komanso a Mphasos Sambo ndikwauza zonena kuti inuyo simukuchoka inuyo ndi mpaka 2025 wo palibe amene atakuchoseni nde uthenga ndi umenewo azipani zotsutsa order from above walimbikisa anthu kuti Azipitiliza kugwira ntchito koma tutati paja ma computer anathausidwa ku 43 nde tikhala tikukuuzani posachedwa kuti kodi ku state house kuja azichosakonso? Nanga ku area 30 kuja azichosako? Nanga apita nazo kuti? Tikuuzeni pa Limpopo FM. ndi Comrade Ntanyiwa. ndibweranso nditambasule bwinobwino zimene zikuchitika ku police headquarters ku area 30 koma malawi ndifuna ndikuwuzeni chikonzero chimene chikuchitika panopa ndi chonena kuti malawi police service imene amalawi timayiziwa ndi dzina limeneli malawi police service posachedwa apa ikhala ikusintha zina ndi kukhala malawi congress party police service chifukwa chonena kuti panopa polisi ifuna iziyendesedwa ndi amalawi congress party moti a Happy Mkandawire amene ndi a DIG samawerengedwa akuti chifukwa chonoti ali ndi maphunziro okwana nde angotengana anthu ombwambwana okhaokha kuti aziyendesa polisi tikupasirani mayina mu program imene ikubwerayo ya apolisi amene akufuna aziyendesa polisi Muli bwanji ku airport? Ana a muwanga muli bwanji kumeneko? This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. A Malawi ku Chitakale kukuchitika zonyasa ndipo ndi zomvesa chisoni zimene zikuchitika ku Chitakale imene a Malawi mukuziwa ndi company ija imene ayini ake ndi a Leston a Muli kumeneku azimayi amene akumapita kukatola nkhuni kupita ku phiri kukatola nkhuni akamabwera kudusa mu factory imeneyi akuchitiridwa chipongwe kwachitika zipongwe zambiri zimene zikuchitika kugwiriridwa ndi zomvetsa chisoni kunena kuti mzimayi wina waomberedwa ndipo chipolopolo chinam'menya pa thako mwatsoka mzimayi kumwalira anthu amuchita kale ku muchitakale ku kampani imeneyi ya Muli kumtenga munthu uja kumkwirira pa mauzu anthu ena odusa ndi pamene amadabwa kuti "Ah, kodi apa pakukhala ngati pali chimulumulu pali chani kapena pabisidwa fetereza kapena pabisidwa chani poti atere apezatu mzimayi kuyang'ana akupeza pansana pali chizenje kutere akupeza chipolopolo Amalawi ndi zomvesa chisoni. Tikunena pano mzimayi ameneyi waikidwa mmanda dzulo dzuloli. A police akuchita aku Mulanje kupita kukawauza palibe china china chilichonse chimene akuchita. Kodi a police athu ndi chani kweni kweni a police athu ndi chani kweni kweni anthu azifa mu dziko lawo. chifukwa chani kwenikweni kodi chikuvuta ndi chani kuateteza amalawi kodi amalawiwa atayamba nawo zonena kuti bwanji ngati apolisi sakupanga izi poti akukhala mmalaini mwathumu tizingopanga chonchi kodi kunjaku kukhale bwino Ifetu sitikufuna dziko la Malawi likhale la nkhondo. Tili ndi azimayi athu amene ali azikuluakulu sangathe kuthawa. Tili ndi anthu amene ali olumala mu dziko la Malawi amene sangathe kuthawa. Tili ndi anthu amene samaona a blind sangathe kuthawa. Kodi chimene chikuchitika mdziko lathu ndi chani kwenikweni a Malawi?

pamene ndikufuna kutuluka programu yanga kumamawa kuno pa limpopo fm ndati ndibwera mzi gawo chifukwa chonoti zachuluka ndiye ndikufuna a Malawi timvesesane ma program anga a lero ndikufuna akhale ochepa kuti zonse zimene ndazitolera a Malawi muzimve dzuwa likamalowa muziwe zambiri zimene zachitika kodi mukuziwa zimene zamuchitikira mnyamata Vincent Silence amene anamumanga apolisi ku chigawo cha kumpoto ndibwera nayonso nkhani imeneja ndikuwuzeni kuti kodi zinakhala bwanji zinachitika bwanji mwamvatu akulengeza pa zodiak radio nde ife a limpopo tinakumana ndi mwini wakeyo vincent silentiyo kuti atilongosolere kuti zakhala bwanji osati kumvanso mastatement kuchoka kwa apolisi ayi

This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Komano munangotengeka kwambiri munangotengeka ndikuthamangisa ife mboma ndikusankha boma limene lili clueless a government which sees nothing

koma mkuona kuti ntchitoyo simuikwanisa simutha kuigwira kuli bwino muisiye nde ndikufunanso ndiyankhule izi inu nonse amene muli ku udf munapasidwa udindo koma mkuona kuti udindowo wakukulirani kapena mawa ndi mkucha muzakhumudwisa amalawi nthawi ndi ino yofuna kuusiya udindowo inunso a utm mukupita kukasankhana mukupita kuti mukasankhe mtsogoleri. Mukakasankhana kumeneko, amene akaone kunena kuti udindo uwuwu kapena ineyo sindikwanisa, kuli bwino mutule, musazitenge zinthu, mawa ndi mkucha tizizakumvani kuti ya atuluka apita ku chipani chakuti. Pangiranituni chisankho lero, ndi pamene pakufunika kuti mpange chisankho. Chimozimozi Alefu. ya a Mbewe. Pangani chisankho ngati maudindowo mukuona kuti simukwanisa kuti muwatumikire anthu kuli bwino muzisiiretu chifukwa kutsogolo kumene tikupitako tikufuna boma limene likubwera lizakhale boma lokomera wina aliyense. Likomere wachipani, likomere amene ali kunja kwa chipani komanso likomere ogwira ntchito m'boma. Ndi zimene tikufuna ife. Pamene ndikubwera ndi pulogalamu yanga. yomaliza pa limpopo fm ndimafuna ndipereke uthenga uwu kwa achihana achihana you are not stupid ndifuna ndibwereze achihana you are not stupid achihana inuyo ndinu mmodzi mwa achewa mbali imodzi ndinu mchewa mbali imodzi ndinu mtumbuka kapena mkhonde musaopsezedwe kunena kuti mubwere muzikapepesa achihana musapepese anthu awa asatitenge kupusa apasana ndrama ma 100 miliyoni ndikubwera ndikukhala ndikumapanga press briefing kuti achihana mubwere kuti um, azapepese achihana musapepese iwowo ngati akufuna kukumangani akumangeni pa chifukwa choti aona kuti mwayankhula kunena kuti mashini a smartmatic ayamba kupita nawo kudambwe kodi kwanu kumene mukuchokera kukasunguko bwanji anthu akwanu kukasunguko sananene kunena kuti mwana wathu chifukwa chani wapanga izi ndani amene asakudziwa ndani amene a- asakudziwa kunena kuti amalawi sakufuna smartmatic achihana musapepese anthuwa asa, asaone kupusa ndipo ufulu umene uwu bambo anu ndi amene analimbana nawo anthuwatu anayamba kale kusaka makolo anu lerolo chifukwa chonoti aona zonoti o oh, pabweranso mwananso wa amalemu chakufwa chihana akufunanso athane nanu komatu sathana nanu sathana nanu chifukwa simuli nokha amalawi onse ali ndi inu nde ndikuti achihana musapepese dzikoli si la achewa dzikoli ndi la atonga dzikoli ndi la atumbuka dzikoli ndi la ankhonde dzikoli ndi la asena dzikoli ndi la alomwe dzikoli ndi la ayawo dzikoli si la achewa ndipo zomanamizana kunena kuti achewa mulipo 4 million who told you Who did this statis- s- amene anapanga za za chiwerengero statistics ndi ndani kunena kuti achewa alipo 4 million zimenezo ndizobweresa chisokonezo that's why mukuwatenga achewawo ndi zikwanje kunena kuti tiyeni muzikakhapa anthuwo chifukwa chonoti ife achewa tilipo 14 million you are not 14 million sikuti akati somba imodzi ya somba zonse zawola ndiyoti mndengumo mukafufuza simpezamo zina zabwino kuli achewa kumeneko abwino kuli achewa abwino kumenekoko kuli achewa amakhalidwe abwino Tikapita mwa m'bwatalikamu tipeza achewa abwino, tikapita mwa mpingu tipeza achewa abwino, tikapita ku nsalu, tikapita kwa khongoni tipeza achewa abwino. Musaipise mbiri ya achewa, musaipise mtundu wa achewa. Tili ndi azathu achewa amene timakhala nawo, kudya nawo mbale limodzi. dzanadzanali ndinali kudowa kwa msakambewa kwa nzanga mchewa achihana musapepese Ndinopita kuchoka kwanu ndindola

pulogalamu iyi kuyipangira mkatikati mwa mzinda wake wa lilongwe tili mwa achilinde momwemu tili mwa achilinde momwemu tili mwa achilinde momwemu tinanyamuka tinapita kuti tikagule masache komanso tikagule zipande tapeza benchi ija amalawi yagulisidwa